Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu em dịka anyị si wee kwu ife anyị nọ na ya tata bụ maka ịkọwa maka research methodology mana anyị na-eyuzukwa oyibo na-eyuzukwa Igbo nke anyị nwere ike ife izizi a na-atụ anya na ị kwesịrị imenụ ma ọ bụrụ na ị gụsịa akwụkwọ e wee sị gị ngị weta proposal ife izizi ị ya-eme bụ gịnị research proposal and how to write a good research proposal so ife izizi ị ya-eme bụ proposal ọ ya ka anyị ji wee gbakọta taa sị ka anyị kọwaanụ ya n'ụdị anyị nwere ike ịdọrọ ụmụ Igbo ka ama ma enwee ike ịghọta ya What is a research proposal? Research proposal enwerọ ife ọzọ a na-akọwa na-abụrọ kedu ife ị chọrọ idenu kedu ife dị gị n'obi ị chọrọ ide maka ya then a research look at it a research proposal is a simple simply a structured formal document that explains what you plan to research

ọ bụrọ sọsọ na ị wetara ife ị chọrọ idenu kedu ka ị ga-esi dee ya kedu ebe ị ya-eweta ụmụ ife ụfọdụ ị ya-eji wee dee ya kedu ebe ị ya-esi wee gaa wee nwetasịa materials na ife nidigara ma akwụkwọ ndị degolu ya delu before i wee chọọ idenu

i wee nọrọ na Thai University chọọ ide thesis ụfọdụ problem m chọpụtara ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-enwe bụ ị chọọ ide thesis dee ebe ị na-amarọ maka ya for example na ị chọọ ide thesis ị bịa dee ife maka China ị nwekwa ike ịnafe mana oge ụfọdụ ọ ya ọ na-ebu aka mana ọ bụrụ na ị chọọ ide thesis dee maka Nigeria mana ị bụ onye Nigeria oge ụfọdụ ọ ya-enyere gị aka mana ife a na-adị na-achọkaba bụ ndị university bụ ka i gosikene fa ife kpatalụ i ji chọọ ide ife a ife ị chọọ ide na kedu ulu ọ ya-aba balụ ndị society bakwudelu ndị university ị na-agụ maka ya how to write a good research proposal nke izizi finding a topic for your research proposal oge ọbụla ị na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ na ị nọ na university bụrụ undergraduate ife izizi ị ya na-eme bụ na assignment niile a na-enye gị ị na-achịkọta onwe gị ọnụ maka project ị chọrọ ide ị chọba topic ị chọrọ ide maka ya mgbe m na-agụ m na-eme my PhD ife izizi gbatara m n'uche bụ na m chọrọ ide maka Igbo spirituality Before m bidogodu, na m chọọ ịmata more things about Igbo spirituality. Etu a ka ọ dịkwa ụmụ akwụkwọ ndị ọzọkwa. Ya bụ na the first step a na-eteki be, look at it, first step, finding a topic for your research is a crucial first step. It should not be treated lightly. Maka na ọ bụrụ na ị fụrụ topic, ọ ya ebu gị aka. ị ya achọlịlị topic ị chọrọ ide maka ya ya ka eji wee akpọ ya academic writing maka na academic ka ị nọ na ya second step developing your research idea focus your interest on the general topic then you need to develop your idea yes ị nwere ike ịkọ maka religion ị nwere ike the first thing bata gị n'obi abụ maka religion african religion for, ex- for example from african religion i wee nwezi ike ibutu ya down to igbo religion from igbo religion nwezi ike ibupụta that a particular aspect of that particular religion the third step Conducting a literature review for your research propo- uh, proposal, academic findings, article, journals, and research works relating to the topic. Ebe a bụ ebe ụmụ akwụkwọ ụfọdụ na-enwe nsogbu. Number one, elozikwa na first step, a topic. Look at it. Finding a topic is the first step. Finding a topic. Second step, developing your research ideas. Focus your interest on the general topic. Ị chọtago topic. Topic gị ahụ bụrụ maka gịnị? Africa, African religion. Then i wee si ebe a wee budata ma ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, Igbo religion. I wee sizi ebe a wee chọba a particular aspect of that religion ị chọrọ ide maka ya. I nwere ike ọ bụrụ na ị chọrọ ide maka alụsị. nke ịtọ the first third step conducting a literature review for a research proposal yes mgbe ị chọpụtaziri topic gị anụnwa ife ọzọ ị ya emezi bụ ịgazi na library chọbazie akwụkwọ mara ife ndị mmadụ degoro maka ya bụ topic ị chọrọ ide maka ya ị chọbazie akwụkwọ ife a na-akpọ ya ebe anụnwa bụ gịnị literature review ife ọ pụtara bụ akwụkwọ jee na library chọba akwụkwọ chọọ akwụkwọ ndị mmadụ degoro enwekwa ike ọ bụrụ nke ị ya afụ bụ article journals or research works ndị ọzọ ma ọ bụ speeches ma ọ bụ ife ọbụla akọrọ relate to that particular topic very very important because academic writing nwere usoro ya ka a na-agwa gị kịta usoro anwa bụ na nke izizi ị chọtago topic nke ịbụa i generalize ya the topic wee butu ya wee gbadataba nke ịtọ bụzi kedu akwụkwọ edegolo maka ya bụ ya bụ ife ị chọ ide ọ dị very important nke a abụrụ nke ịnọ Defining a research gap and research question. Yes, mgbe ị chọpụtazila akwụkwọ nke i mesị nke ịtọ chọpụta literature review akwụkwọ yitelu topic gị ịya maka ọ bụrọ akwụkwọ niile ka ị kwesịrị ịgụ o nwere nke yitelu your topic nke ahụ yitelu your topic ka ị ya-ewelu ị nwere ike ọ bụ jee na library ị fụ akwụkwọ ebe 10 of them i wee select ya about 3 or maybe five depending on you ị nwere ike gụsịa 10 of them mana ị nwere ike limit ya to primary source to secondary source ọ bụrụ ofu akwụkwọ bụ ife yitelu exactly what you are looking for then kedu ife ọzọzi ọ bụ na akwụkwọ ịtọ ka ị gụsịgoro i wee chọọ ma ọ bụ akwụkwọ onye ọbụla ị gụrụ ị gụsịa ị na-ajot down ebe fa yitere onwe fa ebe fa dị dị iche iche mana ife kachasị mkpa bụ kedu ife fa na-ekwurọ maka ya ya ka a na-akpọ gap defining a research gap maka na o nwe ife fa kọrọ o nwebugo um, the YouTube uh, in my previous uh, lectures ekwu maka for example na ị chọ ide maka Biafra i wee gụọ akwụkwọ Ojukwu de maka Biafra I wee gụọ akwụkwọ Ụwazulike dere maka Biafra. I wee gụọ akwụkwọ Nnamdi Kanu dere maka Biafra. Ndị a bụ ndị dị ndị um, ama ama. E nwekwara ndị ọzọ. Mana m limit mmadụ ịtọ a ka m wee kọwaa ife a m na-ekwu maka ya. So ị nezi anya ị fụ na ị- ị gụsịa maka ife Ojukwu kwuru maka Biafra, ị mara ebe o lili mpeli ọ na-emetesịrọ. ị gụọ maka Ụwazulike mara ebe o lili mpeli o metesịrọ ị gụọ maka Nnamdi Kanu mara ebe o lili mpeli o metesịrọ ebe a ka a na-akpọ gap gap anwazi bụ ife ahụ ị chọ ka i fill-ue gap ị nwetara na literature eh, review gị bụ ife ị chọzi research nke gị meziri ọ dị special ya bụ ife a na-ene anya

Even though na ụfọdụ desịrị akwụkwọ desie nwee ife fa chọpụta fa na-etinyerọ na ya fa nwee ike nwee ka fa si wee launch-alụ gị ya ngị nwa pick-ili ozugbo maka na nya bụ ife kwesịrị na nke gị ga-adị iche contribution con- contribution gị kwesịrị ịdị iche elo ị chọ ịtụnyere ndị ụwa kwesịrị ịdị iche ife anwa dị gị n'isi ị chọ ibupụta wee nyere nne na nna aka wee nyere ndị ezinụlọ aka wee nyere ndị obodo gị aka wee nyere ụmụ ụmụada gị aka wee nyere ụmụ nwoke gị aka wee nyere em, ndị ụmụ ụmụ ama anyị na-akpọ ya ụmụ ama ife anwa ị chọziri wee bupụtazie anya maka na nya kpatara i ji wee chọọ ide ide ife is there anything that you believe warrants more attention yes mgbe ị gụsịrị literature review anụnwa wee checkie malụ ife kwesịrị ikwuni mana ekwurọ ya ịlụzikwana na ife ị chọpụta na ife niile anwa na literature review gap ndị ọzọ efillurọ ebe fa kwesịrị ime ife ụfọdụ ikwu ife ụfọdụ ma fa ekwurọ ya for example ị bịa na ọchịchị ndị ndị governors

as a lens to look at your research topic and answer your research question. A theory is a general principle to explain certain phenomena. Yeah, mgbe ị gụsịrị literature review, o nwee theory ị chọpụtasị n'ebe ahụ. O nwee ife ụfọdụ e kwugolo ebe ahụ. Ebe ahụ ka i nweziri ike stand on. Wee site ebe a wee gaba. Ya ka a na-akpọ theoretical framework. Ife dịbụnị before i wee bịa. ife e megolo established before i wee bute nke gị ife dịgodịnụ ọbụla ya ka a na-efollow mgbe m kọwara maka theoretical frame ekwu m for example na ị na-akọ maka Nigerian educational system so mana Nigerian educational system adịbugoni before na i wee chọọ inye suggestions i wee chọọ inye ideas i wee chọọ ibupụta ife i ji wee bili ọ nke anwa dịbụgonụnị ka a na-akpọ theoretical framework ebe i bidozi wee bido nke gị then emphasizing the scientific and social relevance of your research proposal ị mago mgbe ị chọpụtasị ife niile anụnwa proposal gị kwesịrị ime emphasize akwụkwọ sayensị ife ndị ọzọ scientific and social relevance ife kpata na ọ bụrụ na ị dere ife a na ife na-emebi maka na ime a lot of research you are examined a lot you evaluated a lot you are now convinced your university convince your supervisor convince your department or faculty that this your particular topic is very very important and must be accepted

um, quantitative method qualitative method anyị ka ya-akọwa quantitative method and qualitative um, method because mana ọ dị mma ka anyị mara na quantitative ife nwee number number but qualitative just e analyze with words

ị karọ emebe ya emebe mana i nyego idea na ife ị chọ na chapter 1 na ife ị chọ na chapter 2 na ife ị chọ na chapter 3 na ife ị chọ na chapter 4 and na ife ị chọ na chapter 5 ọ na-enye aka maka na ọ na-enyere gị aka ịchụkọta onwe gị ọnụ na-adị na lost maka na academic writing abụọkwa egwu a chị ụtaba agba thank you so na isiokwu tata bụ ka anyị malụ na proposal ife dị mkpa nke izizi na proposal ka m bidokwa ọzọ number 1 first step kedu ife proposal ife ị chọrọ idenụ nke ịbụa abụrụ gịnị ee ebe i tinyere ife ahụ ị chọrọ ide na topic i tinyere ya nke ịtọ wee bụrụ gịnị ee literature review yitebelu that ife ahụ ị chọrọ idenụ nke ịnọ wee bụrụ gịnị yes ife ịchọpụta na literature review ebe bụ gap ị nwere ike ifil nke ise wee bụkwala gịnị o nweghị ndị ife dịbugo bi- o nwego theory dịgo before ị chọrọ ibase that theory ka ị nwere ike i- ilist kwa wee malụ ka ị ya-esi wee wee kwụrụ and then nke isii wee bụzịkwala gịnị igosi na ife anụnwa proposal ga dị ezigbo mkpa because na ọ bụrụ na egerọ ya ntị na ife ya-emebi nke e- nke ịsaa wee bụrụ gịnị kedu method ị kwakọrọ iuse then nke ịsatọ wee bụziara gịnị kedu your outline ekenekwa m unu igbo ndị ọma na-ege ntị anyị sị ka anyị were etu a wee na-aga wee na-akọwa ka ụmụaka anyị wee nwee ike ịghọta ọ bụgodu obele ọ nya bụ mkpa anyị ekenekwa m unu